Agus ó shin i leith tá sé, bhuel, nó go luath go leor ina dhiaidh sin nach ea, Trevor, tháinig tú go Coláiste Phádraig ar dtús agus tá sé anois gan dabht linne, nach orainn atá an t-ádh go bhfuil sé linne, agus tá Trevor linn in Fiontar is Scoil na Gaeilge ón inchorprú i leith. Agus ó thaobh, gan dabht, ní amháin go mbíonn sé ag plé le cúrsaí teangan ach múineann sé cúrsa taighde chomh maith ar an. tsuim acadúil sin atá aige ar an dán díreach. Is dócha, go háirithe, na suimeanna atá ag Trevor, baineann siad leis an dán díreach agus leis na móitífeanna san fhilíocht chlasaiceach. Mar sin, gan a thuilleadh moille, go raibh míle maith agat, Trevor, tá sé go deas tú féin an chéad duine an semester seo, an teach seo atá ag caint linn, so mar sin tá fearadh na fáilte romhat agus fágfaidh mé fút féin é. Trevor, go raibh maith agat. Yeah, go raibh míle maith agat ansin, a Phádraig. Tá súil agam nach ligfidh mé síos sibh. So, fáilte romhaibh isteach, a chairde, inniu. Tá mé ag iarraidh súil a chaitheamh ar an dán seo, Aoidhe mo chroidhe ceann Briain, agus mar deirtear ansin, tá mé ag iarraidh caitheamh, súil a chaitheamh ar an ngné seo de úsáid Bhriain Bhóroimhe mar chéile chomparáide, sin focal a chum mé féin, nó eiseamláir gabh mo leithscéal, do Bhrian Ó Néill sa dán Aoidhe mo chroidhe ceann Briain. Ok. Now, b'fhéidir gur chóir Aoighe mo chroidhe ceann Briain a thabhairt air In áit Brian's head is the care of my heart, molann Ó Riain dúinn gabh mo leithscéal, sa phíosa is deireanaí dá chuid gur chóir dúinn Brian's head is a stranger to my heart a léamh ón gcéad líne anseo. OK. So, na rudaí seo, rudaí a ba mhaith liomsa a phlé anseo ná, díreach cúlra an dáin, an údar agus an phátrún, struchtúr an dáin í féin, Úsáid Bhriain Bhóroimhe mar eiseamláir sa dán díreach sa tríú haois déag is níos deireanaí, tagairtí do Bhrian Bhóroimhe, gabh mo leithscéal, in Aoidhe, tagairtí follasacha agus tagairtí neamhfhollasacha, agus ansin b'fhéidir na fáthanna go gcuireann Giolla Brighde Mac Con Midhe an oiread sin béime ar Bhrian Bhóroimhe sa dán seo. Is é Giolla Brighde Mac Con Midhe an file is flúirsí atá againn ón tríú haois déag, ach ina ainneoin sin, Mar a deir Williams ina eagrán ar a chuid dánta, Of the events of Giolla Brighde's life we know virtually nothing. Is eol dúinn gur rugadh é in Ard Sratha i gContae Thír Eoghain is go raibh sé gníomhach ón mbliain 1230 go 1272 nuair a fuair sé bás. Iongnadh m'aisling in Eamhain, ar Roalbh Mac Mathghamhna an dán is deireanaí dá chuid, dá bhfuil againn, más fíor gurb é féin a scríobh. Tá dhá dhán is fiche ar fad leagtha ar Ghiolla Brighde, 10 dán in ómós do bhaill Chlann Uí Dhónaill, 5 dán reiligiúnda, 2 dhán in ómós do bhaill Chlann Uí Néill, dán an duine do mhuintir Uí Ghairmleadhaigh, muintir Uí Chonchúir, muintir Uí Anluain agus muintir Mhic Mhathghamhna, mar a luaigh mé níos túisce. Ok. Tá dán cáiliúil ann, A Theachtaire a Thig ón Róimh, ina gcosnaíonn an file ceird an dáin leagtha air freisin, ach is dóigh le Mícheál Hoyne Initial in transmission, metre and language, some observations of the poetry of Giolla Bríde Mac Con Midhe, nach é Giolla Bríde Mac Con Midhe a chum an dán sin in aon chor ach file ón ceathrú haois déag. Dar le Nicholas Williams gurb é an dán seo, Aoidhe mo chroidhe ceann Briain, the best known of Giolla Bríde's. OK. Marbhna ar Bhrian Ó Néill, rí Chinéil Eoghain agus Éireann, is ea é agus bhí an-tóir ar an dán Ghaeilge le linn an ama seo. Tá sé caomhnaithe in ocht lámhscríbhinn san iomlán agus tá 12 thagairt dó san iomlán sna Tráchtaisí Gramadaí agus arís, dar le Hoyne, is é an dán is minice a dtagraítear dó sna Tráchtaisí Gramadaí leis an dá thagairt déag sin. Ní hamháin sin ach is é an dán is faide atá againn ón tríú haois déag agus i mo thaithí féin tá sé thar a bheith úsáideach mar dhán chun móitífeanna a theagasc toisc go luaitear beagnach gach seánra móitífe ann. OK. Mar a luaigh mé i dtosach, is é Brian Mac Néill Ruaidh Ó Néill nó Brian Chatha an Dúin ábhar an dáin seo. Bhí an Brian seo, bhí sé ina rí ar Chineál Eoghain ó 1238 go 1260 agus ina rí ar Éirinn ó 1258 go dtí 1260 mar má thugtar aitheantas dó sin. An bua is mó a thug chun solais é ná cath

smacht Uí Néill i ríocht Chineál Eoghain a dhaingniú as sin amach. OK. Mar a deir James Hogan, 'The death of Domhnall Ó Lochlainn, together with ten other prospective kings of his house, at one fell blow effectively terminated the succession of the Ó Lochlainn branch of the Aileach dynasty, after this disastrous battle they never again would appear in the succession'. Murach an bua seo, is dóigh go bhféadfadh sibh a rá nach mbeadh Aodh Mór Ó Néill againn, mar sin duine dos na sinsir. is cáiliúla a bhí ag Brian Ó Néill. Bhí stair mheasctha ag Brian ina dhiaidh sin, bhí sé ag imirt tionchair ar Chineál Chonaill, i.e. Uí Dhónaill i dTír Chonaill agus ar Chonnacht, agus bhí sé ag cur i gcoinne ionraithe na ngiústaisí agus na nGall go Muinseo ar Chúige Uladh, ach i ndáiríre ní raibh mórán dul chun cinn á dhéanamh aige. rud ba shuntasaí a rinne sé ná an cruinniú a d'eagair sé i gCaol Uisce, Contae Fhear Manach, sa bhliain míle dhá chéad caoga is a hocht. Chuir sé comhghuaillíocht le chéile le Tadhg Ó Briain, Tiarna Thuamhan, i gContae an Chláir, agus Aodh Mac Fheidhlimí Ó Conchúir, mac Rí Chonnacht, Connacht, is tugadh aitheantas dó mar Ard-Rí Éireann an uair sin. Faraor níor tháinig rath ar iarrachtaí na comhghuaillíochta, agus i gCath an Dúin i míle dhá chéad seasca maraíodh é Is dícheannadh é is cuireadh a cheann go Londain faoi mar atá le feiceáil sa dán seo. An toradh seo is cás leis an bhfile in 'Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain'. Dar le Williams, ceapadh sa seachtú haois déag gur 'special poet to the O'Neills' ab ea Giolla Bríde ach níl an caidreamh eatarthu chomh soiléir gabh mo leithscéal, i gcorpas na ndánta. Tá dhá dhán faoi Bhrian leagtha ar Ghiolla Bríde agus iad sin an dá dhán atá ar marthain a chum sé do mhuintir Uí Néill, sin Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain agus ceann eile, ríge chonartha ag Clann Néill. Ok, agus tá an dá dhán seo speisialta, sin an go níl aon dán eile againn ón tréimhse sin cumtha do mhuintir Uí Néill in aon chor. Sin an dá dhán is luaithe atá againn don chlann seo. Luaitear Brian i ndánta eile de chuid Ghiolla Bhríde freisin, mar shampla, 'Conall Cuingidh Cloinne Néill', sin dán faoi Mhaoileachlainn Ó Dónaill ag tagairt don bhaint a bhí ag Brian leis an mbua ag Caimeirge, agus an dara cuing an chatha a chuireann sé ar Bhrian, ar ndóigh, sin alt dúbailte ansin sa struchtúr ghinidigh, Tá suim aige i gcúrsaí gramadaí. Rogha na Cloinne Conall, sin dán ar Dhónall Óg Ó Domhnaill. Tá Brian luaite ansin i measc airdríthe Chineál Eoghain, mar argóint gur acusan atá an lámh in uachtar i measc Clann Néill an Tuaiscirt, agus i ndán eile ann, Tug t'aire riomsa a rí Gaoidheal, dán Dhónaill Ó Domhnaill a mhair, gabh mo leithscéal, a bhí ina rí ar Chineál Chonaill, gabh mo leithscéal, idir 1250 1281 agus i rannta 16, 17 agus 18, diúltaíonn Giolla Bríde don líomhain go raibh sé ag gríosadh Chineál Eoghain Uí Néill, b'fhéidir Brian Ó Néill sa chás seo, i gcoinne Dhomhnall Óg Ó Dónaill, agus seans go dtugann sé sin le fios go raibh Giolla Bríde Mac Con Midhe mar chineál literary wing, más mian leat, ag feachtas Bhriain Uí Néill an tír a aontú faoina ríocht. ach faraor ní mhaireann aon cheann de na dánta sin. Tá tagairt do Bhrian Uí Néill i ndánta eile ach arís ní mar phátrún. I dán comhaimseartha sin Leacht Carad ó Chath Bhriain a cumadh faoi Eachmharcach agus Maghnus Ó Catháin a fuair bás sa chath i gCath an Dúin, 1260, deirtear gurbh é Brian an tairngeartaidh. nó an tairngeartach, gabh mo leithscéal, an laoch a tairngríodh, is dóigh, Aodh Eanghach atá i gceist ansin, agus go raibh sé chun teacht i gcabhair ar na Gaeil chun na Gaill a ruaigeadh as Éirinn. Deirtear fós, Brian muna bheath is an ár ní bhiadh creach mar Ó gCathán, had Brian not fallen too, no loss would have equalled that of Ó Catháin. Is aisteach moladh níos airde a thabhairt do dhuine seachas an pátrún ach seo sampla de sa dán seo. Tá cosúlachtaí móra idir deireadh an dáin seo agus véarsaí atá ag deireadh Aoidhe mo chroidhe ceann Briain agus is ábhar spéise é sin freisin ach ní bheidh an deis agamsa é a phlé inniu. Níos deireanaí tá dhá dhán againn ina luaitear Brian mar eiseamláir do Bhrian Uí Néill.

a tree above the branches of his race'. Agus déanann Giolla Bríde den trácht dó seo freisin, deir sé gurb é Brian Ó Néill an chéad duine de chuid Uí Néill a fuair bás de lámha na Sasanach in áit de lámha na Lochlannach. Tá dánta eile againn a cumadh do phátrúin ó chlanna eile, mar shampla, T'aire riot a mheic Mhurchaidh le Dónall Ó Cofaigh ar an Calbhach mac Murchaidh Uí Chonchúir Fhailí, sin Uíbh Fhailí, ar ndóigh. Luann an file liosta de na laochra Gael ar mharaigh na Gaill nó na Sasanaigh iad, bhuel, go minic a mharaigh na Gaill iad agus ní dhéanann sé idirdhealú idir Lochlannaigh agus Sasanaigh ansin, faoi mar a dhéanann Aoidhe mo chroidhe ceann Briain, agus seans go raibh Aoidhe mar mhúnla aige. I Leathrann 16, 17 deir sé, 'I seilbh Banbha do bhíodh sinn, Brian nó go dtarla a thitim, had he not fallen we'd have been in possession of Banbha'. Arís tá bhí todhchaí na hÉireann ag brath ar an duine seo, Brian Ó Néill, agus nuair a cailleadh é thit gach rud as a chéile. In Truagh sin a chinn mo chroidhe, ar Sheán Mac Séamus Mac Gearailt, mac Iarla Deasmhumhan, tráchtar ar Bhrian 'catha an Dúin' agus tráchtar ar bhás Briain Bóroimhe sa rann roimhe sin, i.e. á gceangal le chéile arís. Dán eile atá pas beag níos cáiliúla, Teasta Éire san Easpáinn, sin marbhna le Fearghal Óg Mac a' Bhaird ar Aodh Ruadh Ó Dónaill ó Chogadh na Naoi mBliana, ar ndóigh, agus deir an file faoi Bhrian Chatha an Dúin ansin gur tug a aimsir is a ainm He gave his time and his life ag cosaint Éireann. Tá comparáid idir Brian agus Aodh, ar ndóigh, mar ar ndóigh sin an rud céanna a bhí leagtha ar Aodh Ruadh, ach luaitear Brian Bóroimhe freisin sa rann díreach roimhe sin arís, ag cur béim ar an gceangal idir an bheirt. Is cosúil mar sin gur finscéal náisiúnta ann féin a bhí i mBrian Ó Néill freisin, is nach fíor, b'fhéidir, don ráiteas gurb é Brian Bóroimhe an t-ardrí deiridh a aithníodh mar laoch náisiúnta sa dán. Ok. So b'fhéidir gur féidir linn súil sách sciopthaí a chaitheamh ar struchtúr an dáin seo. Mar a deirim, is dán mór fada í seo, tá 81 véarsa san iomlán ann. Ok. So má mhéadaíonn tú é sin faoi ceathair, ciallaíonn sé sin go bhfuil thart ar 200 44 líne ar fad sa dán seo. Clúdaíonn sé an-chuid topaicí. I dtosach caoineann an file go bhfuil ceann Bhriain in éagmais is nach bhfuil a chorp iomlán is mar sin a aiséirí le tarlú in Ard Mhacha. Labhraíonn sé ar fhlaithiúlacht, ar mhíleatacht, ar chomhbhá an dúlra agus fír flathemon, an rud a léiríonn go bhfuil rí ceart i bhfeidhm ar an tír, agus déanann an file iarracht míniú a thabhairt ar an bhfáth gur cailleadh laoch mór míleata. mar Bhrian i gcath. So, tá liosta de leithscéalta, b'fhéidir, againn ansin. Caitheann sé amhras freisin, cuireann sé milleán, cuireann sé dúshlán faoi Dhia agus ansin cuirtear Brian i gcomparáid le sean-Ardríthe Éireann a thit i gcoinne na nGall ach eisceacht ag Brian mar a luaigh mé níos túisce mar gur mharaigh na Sasanaigh é. Right. Tógann sé tamall freisin chun béim a leagan ar bhuanna Chinéal Eoghain is deir sé gurb é bás Brian díoltas na mbuanna sin, you know, go raibh an oiread sin feirge cruthaithe acu leis an rath a bhí orthu roimhe sin, gurb é seo an rud chun an díoltas sin a agairt. Okay. Tráchtann sé ag an deireadh ar uaigh Bhriain in éineacht le Brian Bóroimhe in Ard Mhacha. agus ansin tugann sé dáta agus réim Bhriain. Luaitear dáta a bháis is dáta a réime, an chéad bhua i gCaimeirge. I ndiaidh sin faighimid iargomharc, sé sin rannta do dhaoine nach iad an pátrún iad de na tiarnaí eile a cailleadh i gCath an Dúin. Sa rann deireanach, nó sa dá rann dheireanacha, tá iargomharc ann do Mhuire agus iargomharc do Bhríd agus sé seo an t-aon iargomharc atá againn do Bhríd ó Ghiolla Bríde a fheicimid lasmuigh dá dhánta reiligiúnda. Right. So, arís, an t-ábhar agamsa atá idir chamáin againn ná tagairt do Bhrian Bóramha, so is fiú dúinn, b'fhéidir, amharc ar thagairtí do Bhrian Bóramha i gcorpas an dáin dhírigh. Is eol dúinn ar fad gur minic úsáideadh seanphearsana stairiúla nó miotaseolaíochta ar leagadh orthu gur Ardríthe Éireann iad mar eiseamláirí nó céile comparáide an phobail nua sin. Ina measc siúd tá leithéidí Cormac mac Airt, tá. Conn Céadchathach, tá Niall Frasach agus ar ndóigh tá Brian Bóroimhe. Sé an tuiscint is coitianta ná gurb é Brian Bóroimhe an tArd-Rí deireanach a úsáidtear mar chéile comparáide do thiarnaí sna meánaoiseanna deireanacha, ach tá cáiliú le déanamh ar sin píosa beag freisin. Tá dánta ann cinnte a thagraíonn d'Ard-Ríthe le freasúra, sin Ard-Ríthe a tháinig i ndiaidh Bhriain Bhóroimhe. Mar a fheicfimid thíos, tá tagairtí againn do dhánta ina luaitear Ard-Ríthe cuid bheag a lua. Tá an difear atá idir seo ag tú ansin, Ruairí Ó Conchúir, ach sna dántanna sin, sna cásanna sin, tá siad scríofa do phátrúin ó chlanna na n-ardríthe sin. Tá an áit a bhfuil Ruairí Ó Conchúir luaite, feicimid gur Aodh mac Eoghain Ó Conchúir sin an pátrún a bhí ar an dán sin. Mar a gcéanna, Toirealach agus Muircheartach Ó Briain, feicimid gur cumadh é sin do dhaoine dá sliocht, Toirealach Ó Briain Ara, mar shampla, nó Donncha Ó Briain, agus an ceann ag a deireadh sin, Muircheartach Ó Briain, ardrí Éireann. Is do Dhonncha Mac Mathúna a cumadh é sin, sin tiarna Corca Baiscinn Iartharach, is dóigh, West Corca Baskin, agus bhí sé sin mar dhuine de shliocht an Mhuircheartaigh chéanna. An rud a dhealaíonn Brian Bóroimhe uathu seo ná gur úsáideadh é mar chomparáid do phátrún, is cuma cén chlann dár díobh iad, agus feicfimid samplaí de sin ar ball. Ok. Mar sin, mar a luaigh mé, an rud a dhealaíonn Brian Bóroimhe ó ardríthe níos deireanaí ná gur úsáid clanna eile seachas a chlann féin é mar eiseamláir. Ach ní mar sin a bhí sé riamh. Má amharcaimid go géar ar na dánta ina luaitear Brian Bóroimhe sa tríú haois déag, feicimid gurb é Aoidhe mo Chroidhe an chéad cheann ina bhfuil sé mar eiseamláir nó mar chéile chomparáideach mholtach do dhuine nach ball clainne é.

na cinn seo. Ok. Right. An chéad dán i ndáiríre, gabh mo leithscéal, ina bhfeicimid Brian Bóroimhe mar chéile comparáide nó mar eiseamláir, eiseamláir mholtach, do phátrún nach dá bhunadh é, ná Aoidhe mo Chroidhe Ceann Bhriain. Ní hamháin sin, ach ní séantar is ní caithtear aon amhras ar chearta Bhriain Bhóroimhe nó ar a dhlisteanacht mar rí ar Éirinn, i ndáiríre a mhalairt atá fíor. Más tús le treocht nua é Aoidhe mo Chroidhe Ceann Bhriain, mar sin, ar úsáid Bhriain Bhóroimhe mar eiseamláir, is caitheann sé pas beag amhras ar an méid a dúirt Eleanor Knott nuair a dúirt sí, 'In literary style, bardic poetry shows as a whole no epochs or tendencies, it is a flat, table land stretching from the thirteenth to the seventeenth century'. Seans maith go léiríonn sé seo gur féidir faisean nua a. gur féidir faisean nua a theacht isteach sa dán díreach agus a leathnú uaidh sin. Right, is féidir dhá chatagóir a dhéanamh de na tagairtí do Bhrian Bóroimhe in Aoidhe Mo Chroidhe Ceann Bhriain, tagairtí follasacha, nó exoteric, agus tagairtí neamhfhollasacha, sin tagairtí esoteric más mian libh. Tá an chéad tagairt fhollasach le Brian Boru, Bóroimhe, gabh mo leithscéal, tá sé le feiceáil i rann 37 ansin. Titim a mheic is Mhurchaidh i gCluain Tarbh bhric bhraontulchaigh Brian is a theaghlach theaghlach gabh mo leithscéal faoi thuirt is fian Teamhrach do threasgairt or Murchadh and his son fell within speckled Cluain Tarbh of the dewy hillocks Brian and his household were under the weight of battle and the warrior band of Teamhair was overthrown Anseo tá tagairt do thitim Bhriain Bhóroimhe i gCath Chluain Tarbh sna sála ar liosta fada de ghnéis de ríthe a thit i gcoinne na Lochlannach mar dhea. Liostálann Giolla Bríde Mac Con Midhe aon rí dhéag san iomlán, cuid mhaith díobh nár thit i gcath in aon chor, ach gach ceann acu a thit i ndiaidh 8,000, na bliana, gabh mo leithscéal, 800, thiteadar i gcoinne na nGall. Is suimiúil an rud é freisin go luaitear Brian Bóroimhe anseo i ndiaidh sraith d'ardríthe de chlann Uí Néill nó Uí Néill Naoighiallach. Is féidir a mhaíomh gan stró ar bith go bhfuil Giolla Bríde anseo ag léiriú Bhriain Bhóroimhe mar rí dlisteanach ar Éirinn. Tá an méid sin le feiceáil freisin sa dara leathrann nuair a thagraíonn sé d'arm Bhriain mar 'Fian Teamhrach', i.e. is ionann arm Bhriain agus arm Teamhrach, nó más mian libh Arm na hÉireann. OK, tá sé suimiúil freisin go dtugtar cur síos iomlán ar bhás Bhriain, ach i gcás na Niallach ní luaitear ach a n-ainmneacha, níl ach name-checking go bunúsach déanta orthu ansin. OK, an dara tagairt fhollasach atá againn do Bhrian Bóroimhe ná a áit adhlactha in Ard Mhacha, an áit inar cuireadh é. An taobh ó thuaidh den eaglais atá i gceist sa chéad líne mar sa líne roimhe sin deirtear gur adhlacadh Brian Ó Néill don taobh ó thuaidh den Teampall freisin. An dán féin, Brian Bóroimhe is teampall tuaidh, Brian Ó Néill Oiligh armruaidh, fada siar ó Cuinn Chabha is a bhoinn re Brian mBóroimhe. Brian Bóroimhe in The Church of the North, Brian Ó Néill of Aileach, of the Red Weapons, the descendant of Conn of Cabha is well to the west and his feet face Brian Bóroimhe. Dearbhaíonn an cur síos seo an méid atá le rá i Dublin Annals of Inisfallen agus i Cath, Catha, b'fhéidir, Cluana Tarbh freisin, 124. Dearbhaíonn sé gur adhlacadh Brian Bóroimhe ar an taobh ó thuaidh den Teampall Mór ansin. Ach go deimhin, seo an chéad tagairt atá againn don áit inar adhlacadh Brian go sonrach in Ard Mhacha agus bréagnaíonn sé an maíomh, Bréagnaíonn sé go bunúsach an maíomh a bhí ag Dagmar Ó Riain-Raedel, Unfortunately, there are no later references to the tomb. Ar ndóigh, tá a fhios agaibh anois nach bhfuil sin fíor. Seans go raibh an taobh ó thuaidh den eaglais mar chuid de reilig na ríthe a bhí in Ard Mhacha ach beidh deis agamsa níos mó plé a dhéanamh air sin ar ball beag. OK, anois is fiú b'fhéidir amharc ar na tagairtí neamhfhollasacha. do Bhrian Bóraimhe sa dán. An chéad dá cheann atá mé chun a phlé, is tagairtí iad araon do dhá mhóitíf atá le fáil i gCogadh Gael re Gallaibh, sin an saothar sin ón aonú haois déag nó go luath ón dara haois déag ina bhfuil trácht ar éachta mhóra Bhriain Bhóraimhe i gcoinne na Lochlannach, OK, agus is air sin atá cuid mhaith den traidisiún timpeall Bhriain Bhóraimhe bunaithe. An chéad sampla ná Rann 5 ansin, ina bhfuil tagairt do bhean a bhí in Éirinn a shiúil gan deacracht dá laghad mar gheall ar an dlí agus an t-ord a bhí sa tír trí dhea-riail Bhriain Uí Néill. So d'imeodh bean fa Bhrian ó Shliabh Challann go Coirrshliabh. Siubhal Gaoidheal is gráin liom ó do cháidh do cháidh, gabh mo leithscéal, aoinfhear Éireann. Under Brian's rule a woman would have walked from Slieve Callan to Coirrshliabh, travelling amongst the Irish is horrible to me since the hero of Ireland has departed. Ach maíomh is ea é sin a cuireadh i leith Bhriain Bhoraimhe freisin i gCogadh Gael re Gallaibh. Ansin, deirtear, mar gheall ar dhea-riail Bhriain Bhoraimhe, bhí bean in ann an tír a shiúl le fáinne óir ar eachlasc, gan slad gan sárú a dhéanamh uirthi.

In ainneoin nach luaitear ainm Bhriain Bhoraimhe anseo sa mhóitíf, is léir go bhfuil comparáid á dhéanamh ag an bhfile idir réim Bhriain Bhoraimhe agus réim Bhriain Uí Néill. Is rud thar a bheith suimiúil agus eisceachtúil an sampla seo freisin, file ag úsáid móitíf atá le fáil i bpíosa litríochta eile chun é a chur i gcomparáid le pátrún na litríochta sin. Is féidir rud thar a bheith. caolchúiseach mar sin a bheith i gceist leis le hathchúrsáil móitífeanna ach ní fhaca mé aon sampla in áit eile cosúil leis seo. Déantar sin arís sa dán seo, áfach. Tá móitíf eile le fáil in 'Aoidhe mo chroidhe ceann Briain' a bhfuil cosúlachtaí láidre aige gabh mo leithscéal idir é agus 'Cogadh Gaoidheal re Gallaibh. Ar cheann de na míbhuntáistí a bhí ag Brian Ó Néill, ar cheann de na leithscéalta atá ag Giolla Bríde, más mian libh, ná gur throid sé féin is a arm gan éide nó gan armour sa chath, más mian libh, i gcodarsnacht leis na Gaill, nach, a raibh éide níos fearr orthu agus mar thoradh air sin chailleadar.

cóta maille nó breastplate nó a coat of mail. Dúirt John O'Donovan freisin gur dhearbhaigh an méid sin a bhí le rá ag Giraldus Cambrensis, this confirms Giraldus's account of the Irish mode of fighting, agus aistriúchán ansin, moreover, they go into battle without armour, considering it a burden and esteeming it brave and honourable to fight without it. Okay. Ach tá seans níos láidre ann go mbaineann an véarsa sin, an dán sin, go bhfuil sé bunaithe ar Chogadh Gael re Gallaibh. Sa Chogadh, tugtar cur síos ar arm is éide na Lochlannach, okay, agus ansin is arm is éide na Gael, agus tá béim níos láidre ar chathéide mháilleach na Lochlannach i gcodarsnacht le léinte sról na nGael anseo. Okay. Níl mórán seo idir léinte leabhra, lainneardha,

Ní hamháin sin, ach chonaic filí is scéalaithe ón séú haois déag ar aghaidh an chomparáid a bhí le feiceáil idir Brian Bóroimhe agus Brian Ó Néill sa rann seo nó sa véarsa seo. Tá leath-rann den scéal sin le fáil i Cath Cluana Tarbh agus feicimid an leath-rann céanna in úsáid chun cur síos a dhéanamh ar arm Bhriain Bhóroimhe i gCath Chluain Tarbh ansin. So go féidir liom dul siar. So feicimid an leath-rann, Leatrom ro chuirsead an cath, Goill agus Gaoidhil Teamhrach léinte caoilshróill faoi chlann gCoinn is Goill ina n-aonbhróin iarainn, an rud atá i gCath Cluain Tairbhe, léinteacha sróill ar shíol Choinn is Goill ina n-aonbhróin iarainn. Níl an leath-rann le fáil i ngach leagan den scéal ach i gcuid mhaith lámhscríbhinní a bhí ag dul timpeall Chiarraí agus Thuamhan nó Contae an Chláir san ochtú haois déag. Is dóigh liomsa go pearsanta gurb é Aoidhe a bhfoinse, toisc an teanga anseo a bheith níos nua, gabh mo leithscéal, ná an teanga atá in Aoidhe mo chroidhe ceann Briain, agus an sampla is follasaí, b'fhéidir, an léinteacha sin, críochnaíonn sé ar iolra coguasach, nuair a bheadh sibh ag súil, bheadh mise, gabh mo leithscéal, ag súil le hiolra déadach cosúil le léint, gabh mo leithscéal, léinte mar atá sa dán againn. Ok. So, ach an pointe pointe atá agamsa ná ciallaíonn sé seo go raibh sé le haithint i measc lucht léinn na tíre gur tagairt do Bhrian Bóroimhe agus gur chomparáid le Brian Bóroimhe a bhí sna línte seo. Ok. Tagairt dheimhneach eile, gabh mo leithscéal, do Bhrian Bóroimhe ná sa dán ná Rann 14. Anois tá tagairt do theideal an phrós téacs bolscaireachta ar Chogadh Gael re Gallaibh, mar a fheicfidh sibh ansin. Léirionn sé seo dúinn nach é leisce Giolla Brighde is cúis leis an oiread sin tagairtí atá aige don saothar sin. Tá sé cineál 'hiding in plain sight', tá sé ag iarraidh go mbeadh a fhios againn go bhfuil sé ag tagairt. don saothar anseo. Ba mhaith leis go mbeimis eolach go bhfuil sé ag déanamh na dtagairtí seo do Bhrian Bóroimhe d'aon ghnó agus gné shuimiúil eile den dán seo is ea é seo agus an ghné sin a phlé ar ball. Tá ceist faoin dara tagairt anseo freisin, tagraítear do Bhrian Ó Néill mar 'rí Caisil', agus dar le Williams, 'the use of Cashel here in connection with Brian is typical bardic exaggeration'. Níl mé ag iarraidh beag is fiú a dhéanamh de ach an oiread. An bhfuil comparáid i gceist anseo? Ar ndóigh, is eol do chách gurbh é Rí Caisil ceann de na teidil a bhí ag Brian Bóroimhe san aonú haois déag agus fiú i ndiaidh dó Ard-Ríocht Éireann a bhaint amach thagair sé dó féin mar Rí Chaisil. Mar shampla, Leabhar Ard Mhacha,

Cashel to be the secular equivalent of Armagh, the second pillar, as it were, on which Irish society was a whole to be based. So is ionann i súile Bhriain is dóigh ansin ríocht Chaisil agus ríocht Éireann. Okay? So an bhfuil Giolla Bríde ag rá anseo gurb ionann Brian Ó Néill agus Brian Bóroimhe agus go bhfuil Brian Ó Néill mar oidhre air gur leisean an ríocht a thosaigh Brian, nuair a ghabh sé an ríocht ó mhuintir Uí Néill san aonú haois déag, nó an bhfuil seans go raibh fáil aige ar Leabhar Ard Mhacha, you know, agus nuair a bhí sé ag scríobh, ceist shuimiúil eile ba mhaith liomsa a phlé chomh maith. Okay. Tá cúpla comparáid eile, b'fhéidir nach bhfuil chomh soiléir céanna agus b'fhéidir nach bhfuil chomh láidir. Luann Aoidhe mo chroidhe móitíf a léiríonn nár thóg Brian Ó Néill bó ó chlann bocht is nár scrios sé nár sháraigh sé maoin mionn nó taise shagairt an uair sin so mar sin bó bhoicht ní tugadh dá thigh mionn sagairt nochar sháraigh a poor man's cow wasn't brought to his house he did not violate a priest's relic. Sa chéad sliocht, bhuel, gabh mo leithscéal. Is gnáthmhóitífeanna molta iad siúd gabh mo leithscéal agus léiríonn siad dea-riail is cráifeacht Bhriain leis an aon leathrann amháin. An rud is suimiúla ná gur dhá choir iad siúd gabh mo leithscéal a chuirtear i leith na Lochlannach in Cogadh Gaedhel re Gallaibh. So mar shampla sa chéad sliocht ansin feicimid na Lochlannaigh agus iad ag baint leas as bainne bó bhoicht. ag goid an bhainne bó bhocht, rud nach ndearna Brian, mar deirtear ansin, agus tá siad ag scriosadh agus ag scaoileadh mionna is taisí na naomh. Agus tá seans go bhfuil Giolla Bríde ag rá gur chuir Brian Ó Néill chomh mór sin i gcoinne na gcleachtaisí gallda is a chuir Brian Bóroimhe, agus sin an áit a bhfuil an chomparáid ansin. Tá cúpla cosúlacht eile ann, so, mar shampla, i rann 34 go dtí rann 36, gach duine a luaitear gabh mo leithscéal a luann, Giolla Bríde na hArdríthe a mhair i ndiaidh 800, tá siadsan le fáil in Cogadh Gaedhel re Gallaibh freisin, so Niall Glúndubh, mar shampla, Flann Sinna, Mael Seachlainn mac Ruanaí, Muircheartach Mac Néill, Conghalach mac Maoil Mhithigh, tá siadsan ar fad le feiceáil sa dán agus le feiceáil in Cogadh Gaedhel re Gallaibh freisin. Tá tagairt eile do Chath Chraobh Tulcha in Aoidhe, cath a luaitear chomh maith i gCogadh Gaedhel re Gallaibh agus tá tagairt ann chomh maith i rann 57 do bhás Chonaing okay agus leagtar ar Chonaing sa Chogadh gurb é an tres duine is tochu re Brian bí in Éirinn, he was one of the three men most valued by Brian in Ireland. Nia le Brian ab ea é, is adhlacadh é freisin in Ard Mhacha i ndiaidh dó bás a fháil in éineacht le Brian ag Cath Chluain Tarbh. I rann 24 tá Brian Ó Néill, luaitear mar Brian Broghach, tá an fhianaise ar fáil go Brian Broghach, is ainm sách coitianta nó leasainm sách coitianta é sin ar Bhrian Bóroimhe sa dán i ndánta comhaimseartha leis an dán seo agus dánta ina dhiaidh, mar shampla, Teallach coisricthe clann Bhriain a cumadh do Thadhg Caoluisce Ó Briain, a luaigh mé níos túisce. Ní hamháin sin, ach mar chuid de na héachtaí de chuid Mhuintir Uí Néill a luann Giolla Bríde Mac Con Midhe, luaitear, tráchtar ar an scrios agus ár a rinne Dónal Ó Lochlainn ar Cheann Coradh, nó ar ndóigh, sin Ceann Coradh an páláis a thóg Brian Bóroimhe, nó ní tagairt mholtach é seo, cinnte, ach fós tugann sé Brian Bóroimhe chun cuimhne arís. So, feicimid mar sin go bhfuil Giolla Bríde Mac Con Midhe ag tarraingt go tréan anseo ar Bhrian is ar stair is ar sheanchas Dál gCais go hoscailte is go rúnda, chun moladh a thabhairt dá phátrún, Brian Ó Néill, ina mharbhna. An cheist ná, gabh mo leithscéal, agus an cheist atá le cur ná cén fáth ar roghnaigh Giolla Bríde Mac Con Midhe Brian Bóramha mar eiseamláir do Bhrian Ó Néill is cén fáth go raibh an dénárthacht seo i gceist idir tagairtí follasacha ina bhfuil Brian Bóramha agus tagairtí neamhfhollasacha ina raibh tagairtí caolchúiseacha do Bhrian Bóramha agus don litríocht a bhí bunaithe air. Bhí a sháith de eiseamláirí ó chlann Bhriain Uí Néill le húsáid ag Giolla Bríde mar chomparáidí agus tagraíonn sé do chuid acu a d'fhéadfadh na riachtanais a chomhlíonadh, mar shampla, tagraíonn sé do Niall Glúndubh, an eiseamláir is oiriúnaí, b'fhéidir, ardrí ab ea an Niall sin. Reáchtáil sé Aonach Tailteann ina réim. Bhunaigh sé Clann Néill, gurb é sin an áit as a dtagann an t-ainm Néill in ainm Brian Ó Néill, agus cailleadh é i gcoinne na Lochlannach i míle, sa, sa bhliain 919 i nDroichead na hInse i gCill Mhaighneann i mBaile Átha Cliath, ach níor thapaigh Giolla an deis sin. Ardaíonn sé seo ceisteanna, go háirithe i bhfianaise an drogaill atá ar filí de chuid mhuintir Uí Néill, Brian Bóroimhe a lua mar eiseamláir dá bpátrún i ndiaidh é seo. Tá cúig dhán gabh mo leithscéal do Niallaigh do mhuintir Bhriain Uí Néill ina bhfuil tagairt do Bhrian Bóroimhe i ndiaidh é seo, ach níl ach dán amháin ina bhfuil comparáid dhearfach le feiceáil, agus é an dán sin Rob soraidh an séad-sa soir ón seachtú haois. déag. Ní hamháin sin ach tá trí dhán a dhéanann beag is fiú de ríocht is de réimeas Briain Bhóraimhe sa chúigiú haois déag agus ceann de na filí atá ar na dánta sin ná Brian mac Con Midhe. Ar ndóigh, bheadh ceangal aige leis an bhfile is againne ó thaobh sliochta agus clainne de. I gcodarsnacht leis sin, tá fiche dán ar fáil le filí de chuid Uí Dhónaill agus Ashe, gabh mo leithscéal do Bhrian Bórumha, Go mba leisciúil do. ó fhilí de chuid Uí Dhónaill agus tá cúig dhán astu sin atá comparáidí dearfacha le Brian Bóramha. Ní base-rate error atá againn anseo ach an oiread mar tá beagnach an líon céanna dánta de Niallaigh i gcorpas an dána agus atá de Dhónallaigh, tá 109 againn de mhuintir Uí Néill agus tá 127 againn de mhuintir Uí Dhónaill, OK. Níl sé deacair a mhíniú i bhfianaise go raibh éileamh Uí Néill. ar ardríocht i bhfianaise go raibh siad bunaithe ar a nginealach nó mhaígh siadsan go raibh siad síolraithe ó Niall Glúndubh agus uaidh sin ó Niall Naoighiallach, OK? So, dá mba rud é go raibh siad ag iarraidh aitheantas a thabhairt do ríocht Bhriain Bhóramha, bheidís ag baint bonn dá n-éileamh, is dóigh, agus b'fhéidir gurb é sin an fáth go raibh drogall ar. ar fhilí i ndiaidh Aoidhe mo chroidhe ceann Briain é a úd mar chum, é a úsáid mar chomparáid. Ach más fíor sin, caithfimid an cheist a chur cén fáth go raibh Giolla Bríde ag iarraidh é a úsáid mar chomparáid agus an raibh sprioc eile ag Giolla Bríde Brian Bóramha a úsáid mar chomparáid anseo. Chonaiceamar cheana féin go raibh dhá leibhéal leis na tagairtí atá sa dán seo do Bhrian Bóroimhe. An bhféadfadh, mar sin, go raibh dhá lucht éisteachta ag Giolla Brighde freisin, go raibh sé ag iarraidh, mar a deirtear, dhá thrá a fhreastal? So chuir sé seo ag smaoineamh mé, agus ansin smaoinigh mé ar Ard Mhacha agus an ceangal atá idir Ard Mhacha, Mhacha agus an Brian Ó Néill agus Brian Bóramha sa dán. Tá fianaise ann a léiríonn go raibh baint ag Giolla Bríde Mac Con Midhe le lucht leasaithe creidimh sa tríú haois déag agus go háirithe leis an mbráthair Doiminiceach Maol Pádraig Ó Scannail a bhí ina easpag ar Ráth Bhoth agus ina ardeaspag in Ard Mhacha sa tríú haois déag. So táimid ag caint anseo, ar ndóigh, ar na leasuithe creidimh a cuireadh i bhfeidhm ar an Eaglais in Éirinn sa dara haois déag agus sa tríú haois déag. Ach tá fianaise ann, mar a deir Hoyne, gur, you know, gur fear cráifeach a bhí i nGiolla Bríde mar sin féin. Tá, mar a luaigh mé, an oiread sin dánta reiligiúnda cumtha aige freisin. Ach léiríonn sé bá le lucht leasaithe creidimh sa dán Deasgaidh gach uilc an t-uabhar nuair a labhrann sé amach i bhfábhar na ndeachúna nó na tithes, más mian libh, agus cloch mhór ab ea é sin ar phaidrín lucht leasaithe creidimh sa dara haois déag agus sa tríú haois déag. An chéad cheangal a fheicimid go soiléir sa dán idir Giolla Bríde agus Maol Phádhraic ná sa dán Ceathrar is Féile Fuair Flann, agus deir sé ansin. Do ríomhar i Ráth Bhoth Dónall Éirne san Fhairc. Is i 1258 a tharla an ríogadh sin, sin dhá bhliain roimh ár ndán féin, agus dar le Katharine Simms, muirthéacht, réabhlóid a bhí i gceist ansin, mar léiríonn sé daoine, duine gabh mo leithscéal de mhuintir Uí Dhónaill, á gharmadh mar rí in Ard-Eaglais Ráth Bhoth. Roimhe sin, Bhí bainis rí ag muintir Uí Dhónaill agus tá cur síos de chineál air sin in Topographia Hibernica go minic le Giraldus Cambrensis agus bhí sé bhí tréithe láidre págánacha ag baint leis an bhféasta sin, rud a raibh an Eaglais leasaithe ag iarraidh ruaig a chur air. Ok. Is cosúil go raibh gabh mo leithscéal Giolla Bríde ag glacadh páirte sa phróiseas sin agus bheadh go mbeadh go raibh Easpag Ráth Bhoth i láthair chomh maith. So Maol Pháraic Ó Scannail ag an uair sin, bhí sé féin i láthair ag an ríú seo, más mian libh. OK? So arís tá sé ag comhoibriú le Maol Pháraic Ó Scannail le leas na hEaglaise a chur i bhfeidhm agus tá sé ag déanamh comóradh ar an mana seo ina chuid filíochta. Ardaíodh Maol Pháraic go hArdeaspag Ard Mhacha trí bliana ina dhiaidh sin, mí Mhárta 1261, agus i 1267, sé, gabh mo leithscéal, is dóigh, chum Giolla Bríde dán ar Ard-Eaglais Ard Mhacha é féin, Ceannphort Éireann, Ard Mhacha an t-ainm atá air. Sa dán sin maítear gurbh é Ard Mhacha ceanncheathrú na nGael, go raibh sé níos fearr nó níos uaisle ná Eamhain, Teamhair, nó Teamhair más mian libh agus go raibh Pádraig agus go raibh Pádraig pósta le hÉirinn mar ba é Rí Éireann agus go raibh Pádraig luaite i dtairngreacht agus gur chuir sé ruaig ar ainfhine, i.e. págánaigh sa chás seo ach you know de ghnáth ciallaíonn ainfhine Gaill nó eachtrannaigh. Is suimiúil freisin go bhfuil cosúlacht idir seo agus tairngreacht Aodha Eangaigh ach págánaigh seachas Gaill a luaitear ann. Is tugtar. moladh ar an Ard-Eaglais féin a bhí nuathógtha sa bhliain sin. Iarracht chinnte atá mé ag ceapadh Ard-Mhacha a uaisliú thar gach baile eile nó fiú thar gach eaglais in Éirinn agus bhí sprioc mhaith leis sin ag an am sin mar bhí áit agus stádas Ard-Mhacha san eaglais in Éirinn, bhí sé i gcontúirt Ó 1183 ar aghaidh, bhí conspóid san Eaglais in Éirinn maidir le príomhacht na hEaglaise, i.e. the primacy of the Church. I dtosach, éilíodh go raibh díolúine ag Ard-Deoise Bhaile Átha Cliath ó phríomhacht Ard Mhacha, is ghéaraigh ar an gconspóid sin i 1213 nuair a thosaigh Ard-Deoise Bhaile Átha Cliath ag úsáid teideal an Phríomháidh, the title of Primate. Bhí an chonspóid chomh mór sin gur cuireadh fiosrúchán ar bun sa Róimh i. i míle 2043, mar ag an bpointe sin bhí trí Ard-Deoise in Éirinn ag séanadh príomhachta Ard Mhacha, sin ag Ard-Deoise Bhaile Átha Cliath, Ard-Deoise Chaisil agus Ard-Deoise Thuama i gConnacht. Bhí siar agus aniar ann idir sin agus réimeas Mhaol Pháraic Ó Scannail, Scannail, gabh mo leithscéal nuair a fuair sé, nó ar a laghad lig sé air go bhfuair sé, is cosúil, bulla ón bPápa ag dearbhú go raibh príomhacht ag Ard Mhacha. Ar ndóigh, is as an gconspóid sin a d'fhás príomhacht na hÉireann agus príomhacht uile-Éirinn atá le feiceáil sa lá atá inniu ann. Ach seo mar a bhí ag. mar chúlra ag an dán 'Ceannphort Éireann Ard Mhacha' agus míníonn sé freisin an fáth go raibh an file ag iarraidh Ard Mhacha a uaisliú thar gach baile nó gach eaglais eile. Ní hamháin sin ach bhí Tomás Ó Fiaich, nuair a bhí sé ag scríobh i míle naoi gcéad seasca a trí, bhí sé den tuairim go raibh na hiarrachtaí a bhí ag Bhaile Átha Cliath príomhacht na hÉireann a fháil, go raibh sé mar chuid d'fheachtas ag easpaig Angla-Normannacha, Normannacha, gabh mo leithscéal, agus ag rialtas Shasana smacht a ghlacadh ar an eaglais trí chéile. Is dóigh gur féidir a rá gur cogadh Gael re Gallaibh na heaglaise a bhí ansin. An cheist atá mise ag cur ansin ná, os rud é go raibh sé mar chúlra ag Ceannphort Éireann Ard Mhacha, bhí sé mar chúlra ag Aoidhe mo Chroidhe Ceann Briain freisin. agus an míníonn sé seo an fáth go raibh Giolla Bhríde ag iarraidh Brian Bóramha, cogaí Brian Bóramha, ag iarraidh iadsan a lua agus iadsan a cheangal leis agus a cheangal gabh mo leithscéal leis an Eaglais a thabhairt chun cuimhne. Ok. So, b'fhéidir gur féidir linn breathnú ar na tagairtí atá in Aoidhe mo Chroidhe Ceann Briain agus Ard Mhacha anseo. OK, agus tá tagairtí nach beag. Now, ná dearmadaimis, gabh mo leithscéal, go raibh, go bhfuil adhlacadh Bhriain Uí Néill féin, go bhfuil sé mar phríomhábhar buartha an fhile. So sa chéad seacht rann, is dóigh an chloch is mó atá ar phaidrín Ghiolla Bhríde ná go bhfuil ceann Bhriain anois adhlactha i Londain agus nach bhfuil sé in éineacht lena chorp in Ard Mhacha. I rann a sé, feiceann tú dúil Ghiolla Bhríde go mbeadh deis ag Brian Ó Néill aiséirí a dhéanamh in Ard Mhacha in éineacht leis na hUltaigh, agus na Clanna Néill. So mar a n-adhnaicthe in Ard Mhacha Ultaigh is a n-aolchlacha i measc cloch ár gClann Néill-ne, och, nach ann a aiséirghe. The burials and limestone tombs of the Ulaidh are in Ard Mhacha, Ard Macha, alas, that his resurrection will not be there among the tombstones of our Clann Néill. OK. Ní hionann é seo is a rá nár adhlacadh corp Bhriain in Ard Mhacha, thaispeáin mé, ar ndóigh, rann níos túisce daoibh a léirigh gur adhlacadh ansin é, gabh mo leithscéal, ach baineann an smaoineamh seo leis an tuiscint agus tá sé le fáil in Collectio Canonum Hibernensis i Metz san 8ú haois gurb é an ceann an áit ina bhfuil an t-anam agus mar sin an áit a gcuirtear an ceann sin an áit a aiséireoidh an duine Tá ceann Bhriain tá sé i Londain, so mar sin is ansin i measc na Sacsanach a aiséireoidh sé. Tá níos mó le rá ag an bhfile anseo, maíonn sé gur áit adhlactha do na hUltaigh agus do Chlanna Néill atá in Ard Mhacha. Tá botún beag is dóigh déanta ag Williams ansin nuair a aistríonn sé ár gClann Néill-ne go Clann Néill Clanna Néill atá i gceist anseo. So, níl sé ag caint mar gheall ar shliocht Néill Glúndubh, gabh mo leithscéal, sin an chlann ina raibh Brian Ó Néill mar chuid de, ach tá sé ag caint mar gheall ar chlann Néill Naoighiallach, Niall of the Nine Hostages, agus leis sin tá tú ag caint mar gheall ar Cenél Conaill, i dTír Chonaill, Cenél Eoghain, i dTír Eoghain, ríocht na Mí agus Breá, nó an ceantar sin thart faoi Bhaile Átha Cliath. So tá sé ag maíomh anseo, go fírinneach, gurb é an. gurb é Ard Mhacha an reilig is tábhachtaí i Leath Cuinn i dtuaisceart na tíre agus rud a d'fhágfadh sé sin Baile Átha Cliath, Cluain Mhic Nóis, Tuaim in áit na leathphingine i gcomparáid leis. Agus tá bunús stairiúil leis an éileamh sin mar tá, má tá píosa beag áibhéile i gceist. Bhí reilig ríthe cinnte ag Ard Mhacha sna meánaoiseanna luatha, luaitear sna hannála go raibh cemeterio regum agus mausoleo regum ann, 10ú haois agus an 9ú haois, agus bhí traidisiún fada, is cosúil, ag ríthe Cenél Eoghain a bheith adhlactha ann, so mar shampla Conchúr mac Domhnaill, Ardgar Ó Lochlainn, Muircheartach mac Lochlainn, agus tuilleadh nach iad. Tá eolas againn ó na hannála gur ansin a adhlacadh iad. B'fhéidir go ndearnadh lagú de chineál ar an traidisiún sin sa dara haois déag, mar thosaigh Clann Mhic Lochlainn, agus bhí siadsan i gceannas ar Chinél Eoghain ag an am sin, ná déanaigí dearúd, Thosaigh siadsan ag adhlacadh a gcuid ríthe i nDoire, is cosúil, mar sin, an áit ba ghaire dá lárionad cumhachta agus, ar ndóigh, an taobh ó thuaidh de Shliabh gCallann i gContae Dhoire. Adhlacadh Dónall Ó Lochlainn agus Muircheartach Mac Muircheartaigh Mhic Lochlainn gabh mo leithscéal i nDoire agus an dara duine astu sin, adhlacadh é sa Dubhreigléas, is dóigh, in Ard-Eaglais Dhoire ansin. OK. Ach. adhlacadh Brian Ó Néill in Ard Mhacha. Ok, so bhí an ceangal idir Cenél Eoghain agus Ard Mhacha, bhí sé deisithe arís le linn a adhlactha. Agus ní ní heol dúinn go beacht, go fírinneach, cé faoi deara don socrú sin. D'fhan clann Uí Néill i gcodarsnacht le clann Mhic Lochlainn, d'fhan siad níos goire do Ard Mhacha agus seans gurb é sin an fáth gur adhlacadh Brian ann. Ach, you know, tuige nach mbeadh Ard Easpag Ard Mhacha sásta go raibh Ard Rí eile mar dhea, adhlactha in Ard Mhacha arís, rud nár tharla ó bhás Mhuircheartaigh Mhic Lochlainn. Ba mhór an bua gabh mo leithscéal a bhí ag Ard-Easpag Ard Mhacha gabh mo leithscéal dá chuid bolscaireachta féin agus dá chuid éilimh ar ardstádas in Eaglais na hÉireann dá bhféadfadh sé Ardrí Éireann a chur ina reilig. So, ní mór dúinn smaoineamh, b'fhéidir, ar an gcomhthéacs inar reacadh an dán seo. Seans gur reacadh é tamall maith i ndiaidh adhlacadh Bhriain freisin. So, seans go raibh an tArdeaspag féin i láthair is uaigh Bhriain Uí Néill agus uaigneanna na ríthe eile le feiceáil thart timpeall ar an mbailiúchán. Meabhraítear don slua ansin na maithe is na móruaisle atá curtha sa reilig Brian Ó Néill, Brian Bóroimhe, Murchad Mac Briain, Conaing, na baill eile de chuid Cenél Eoghain is Uí Néill Naoighiallach atá ar fad luaite sa dán seo. Seans gur mhór ag an Ard-Easpag ansin an chaint ar chogadh Gael re Gallaibh, cogadh a raibh air féin a throid mar a luaigh mé níos túisce. Ba mhór aige freisin an bhéim a chuirtear ar Bhrian Bóroimhe, ní hamháin atá adhlactha ansin agus a raibh dlúthcheangal ag Ard Mhacha leis a nuair a bhí sé beo. Ba mhór aige gabh mo leithscéal an bhéim a leagadh ar bhás is ar adhlacadh Bhriain. Cuimhnigh anois arís gur tógadh Brian ó Bhaile Átha Cliath, nó ó Chluain Tarbh, nó ón deoise sin, an namhaid sa chás seo, agus adhlacadh é in Ard Mhacha. So droim láidir tugtha ag Ardrí Éireann Brian Bóroimhe d'Áth Cliath i bhfabhar an phríomháidh a bhí lonnaithe in Ard Mhacha anseo. Bheadh comhartha láidir príomhaíochta ansin, gan amhras ar bith. Ach tá stádas Ard Mhacha le feiceáil sna ríthe ar fad a luaitear ann. Tá dánta eile againn a mholann, mar shampla, Cluain Mhic Nóis agus na ríthe atá adhlactha inti sin, mar shampla, A reilig laoch Leithe Cuinn agus Cathair Chiaráin, Cluain Mhic Nóis. Tá dán eile againn, Seanchas na Reilig, agus sa dán sin, agus gabh mo leithscéal tá próstéacs Seanchas na Reilig ann freisin, ní féidir dearmad a dhéanamh air sin, deirtear go raibh pearsana mór-ríthe, pearsana móra stairiúla agus miotaseolaíochta go raibh siad adhlactha i ngach ceann de cheannionaid ríochta na hÉireann so Teamhair, Cruachan, Eamhna gur ionaid adhlactha iad. So an dán seo, b'fhéidir go bhfuil siad ag iarraidh Ard Mhacha a chur ar chomhchéim leis na háiteanna sin nó os cionn gabh mo leithscéal le le liostáil a dhéanamh ar na daoine a bhí adhlactha ann. So dar liom féin, Anois, nuair a smaointear ar an mbealach sin, an dream, b'fhéidir, bhí bailithe timpeall ar Ghiolla Bhríde nuair a bhí sé ag reic, nó nuair a bhí bard leis ag reic an dáin seo den chéad uair, go raibh siad ag éisteacht leis. Agus is dóigh gur ar chluasa Chlann Néill agus ar chluasa lucht léinn na tíre a bhí focail Ghiolla Bríde dírithe ansin. Bhí na comparáid le Brian Bóramha, bhí na fíricí staire, bhí siad ar fad tugtha chun cinn aige. agus bheadh sé in ann a mheabhrú do na daoine a bhí i láthair an ardcheangal a bhí idir ríogacht na hÉireann agus Ard Mhacha agus mar thoradh air sin bheadh sé in ann a mheabhrú dóibh an stádas atá ag Ard Mhacha thar aon eaglais eile a bhí sa tír sin ag an am.

Tá an t-am beagáinín gann anois, so níl 'fhios agam. No, tá tú ceart go leor, tá tú ceart go leor ach fuair, fuair mé cúpla téacs ó dhaoine ag rá go raibh orthu imeacht ach eh, agus ní, no, níl aon fhadhb in aon chor ach eh, just ó thaobh, ó thaobh ceisteanna is mar sin de, n'fheadar an bhfuil mórán ama againn. Níl 'fhios agam ar mhaith le duine amháin b'fhéidir ceist a chur nó an bhfuil aon cheist ag aon duine? Dá bhféadfá an, an scáileáin em, a chur ina, oh yeah, of course, stad, yeah, ansin yeah. d'fhéadfainn daoine a fheiscint ansin ach em, Níl aon, níl aon cheist ag aon duine ansin. Sea, gabh mo leithscéal, a Phádraic. Sea, bhí mise ag iarraidh díreach ceist beag a chur, tá mé anseo fós. Ar mhaith. Trevor, bhí sé sin thar cionn thar a bheith saibhir. An t-uafás eolais ansin? An ceist a rith liom féin maidir le Brian Bóramha, bhfuil seans ar bith ann go raibh sé tógtha, mar a déarfá, mar eiseamláir nuair a nuair a roghnaigh Giolla Bríde é le mar eiseamláir go go Bhrian, sé sin an raibh an gnás sin ann, meas tú, i measc na bhfilí nuair a bheadh duine amháin tógtha, mar a déarfá, de na laochra mar phríomh-eiseamláir, tá go leor eiseamláirí luaite aige ach i gcás Teasta Éire san Easpáinn tá Iúil Céasar luaite. agus sin an príomh an phríomhphearsa mar a déarfá agus níl a fhios agam bhfuil sé sin in aon dán eile ar chor nó tá Teasta Éire san Easpáinn déanach go maith níl 600 ach meas tú arbh é sin meas tú arbh é sin an chúis nach bhfuil Brian mar a déarfá mar phríomh-eiseamláir in in dánta eile bhí sé sin tá sé sin mar a déarfá ag Brian Ó Néill

ina dhiaidh sin mar phríomh-eiseamláir i measc na Niallach. mar phríomh-eiseamláir in aon dán eile, bhfuil seans ann, toisc go bhfuil sé sa dán seo le Giolla Bríde mar phríomh-eiseamláir, gur dhúirt na filí, Sea, bhuel, ní féidir é sin a úsáid arís, tá sé mar nós. más eiseamláir ceart é, mar a deir Anna, más moladh ceart é, ní bheidh aon duine eile ná an duine céanna a úsáidfidh. Bhuel, é sin is fíor agam leis gur b'fhéidir go raibh míthuiscint agam leis, gur b'fhéidir nach raibh sé soiléir sa dán ach tá an-chuid samplaí againn d'fhilí ag baint úsaid as Brian Bóraimhe mar eiseamláir i ndánta eile, an Oiche Ní a Íosa Mac Críoth Ceannbhriain, sin Íosa Mac Críoth Ceannbhriain an chéad cheann, An rud a bhí mé ag iarraidh a rá ansin ná nach bhfuil sé coitianta in aon chor i measc dánta a cumadh do mhuintir Uí Néill ansin. So sin an fáth go raibh drogall i measc mhuintir Ó Néill Brian Bóraimhe a úsáid mar eiseamláir fós i ndiaidh Íosa agus ar ndóigh bhí drogall orthu roimhe sin. Ach cinnte, gabh mo leithscéal, is dóigh gur chuir, táim cinnte gur chuir Giolla Bríde tús le treocht anseo agus feiceann tú é sin, mar shampla, sna dánta eile ina luaitear Brian Ó Néill ina bhfuil Brian Bóraimhe luaite díreach roimhe nó in éineacht leis, go raibh sé, mar gheall ar obair, an obair a rinne Giolla Bríde anseo, gur éirigh leis an an bheirt sin, Brian Ó Néill agus Brian Bóraimhe, a cheangal in intinn na bhfilí agus go raibh siad ag iarraidh a shampla a leanúint ina dhiaidh sin.